Hello agus fáilte chuig Na Seansálaithe, más maith libh seans a ghlacadh, glac iad ar Na Seansálaithe. Is mise Hugh Mac Giolla Chearra agus má tá tú ag éisteacht leis seo, seans maith go bhfuil tú ag taisteal suas go dtí EP! So is é seo an clár pre-EP ná pre-P ná P.P. na pre pre na pre pre prep na pre pre an an réamh EP podchraoladh, sin an rud atá i gceist leis. Mar is gnách tá mé anseo le mo chuid comhleacaithe, le mo chuid cairde, ollmhór tá mo chroí istigh iontu. Ar dtús báire tá mé anseo le Áine Mhaoir. Áine, cad é mar atá tú?
Iontach, bhuel nuair atá an t-eagrán seo ag teacht amach beidh mise i mo shuí thíos sa tSráidbhaile i Laois so tá An-excited, caithfidh mé a rá. Tá mé ag súil go bualadh le go leor Gaeilgeoirí eile thíos ansin, go maith. I know, Gaeilgeoirí gnéasúil. Agus ag caint faoi Ghaeilgeoirí gnéasúil, tá mé anseo fosta, le, éiríonn sé níos fearr achan uile seachtain, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú? Go maith, go maith, go maith, yeah. Ag súil go mór anois le EP, bhfuil tú ag taifead an Preep, I think an Preep a thaitníonn liomsa anois anseo. Ach yeah, a Hugh, I need a, caithfidh mé, caithfidh mé text chuile uair dá mbeidh mé just ag iarraidh feeláil go maith fúm fhéin, nó chuile eagrán beo, just, Tá téarmaíocht nua agat dhom agus tá sé just iontach. Is mise an wingman is fearr sa tír. Tá mise ag déanamh mo dhícheall, cuidiú amach leatsa cos you know is single Pringles muid anois so caithfimid a bheith ag amharc i ndiaidh a chéile, caithfimid a bheith cinnte go bhfuil muid ag iarraidh muid suas anois agus ag moladh a chéile so tá mise just ag iarraidh cuidiú amach leat you know mar cos nuair a smaointeann daoine ortsa anois beidh siad like

Beidh deochanna ar fáil don deireadh seachtaine. Sílim gur O'Hara's agus níl mé cinnte cén ceann eile but you know beidh cúpla deoch ar fáil sílim sa phuball Gaeilge an deireadh seachtaine seo. Ní bheidh muid ag déanamh foighil. Níl orainn canna ar bith a cheannacht. Like, I don't know, James, an plean atá agat, bhfuil tusa chun trek síos leis an slab ollmhór cans a dhéanann daoine ag na féiltí. Yeah, so is sin rud, mar bhí mé ag caint le cuid de na lads a bhí ansin thuas ag Sea Sessions ansin thuas i nDún na nGall, agus bhí mé just fíor súil like níl níl mise riamh ag féasta ceoil mar seo in Éirinn, I know Féile na Gealaí is é seo next level don seo so mé just fáil amach cad é céard ba cheart dom a dhéanamh agus dúirt siad yeah just faigh slab agus bhí siad má bhíonn sé nó seacht nó ocht gceann agat chaon lá beidh dalladh agat you know agus tá mé cinnte go mbeidh pubannaí thart an áit freisin like so beidh deochannaí ar fáil but yeah definitely slab mór tá an actual suitcase mór so

James, caithfidh mé a rá, tá srian ar an méid cannaí go dtig leat a thabhairt isteach, tá scoth sin. Tá, tá ceathracha ocht. Yeah, yeah, níl sé ró íseal, sin a rud, níl daoine ag gabháil níos mó ná ceathracha ocht a thabhairt leo. Yeah, so it's fiche ceathair, tá slab, so look, bí go moch mar an ceathracha ocht, ó, I don't know, but níl mé ag gabháil an áit atá i mo chuid suitcase anois i mo suitcase mé ag gabháil chuig, tá sé agus níl mé ag gabháil a bheith get away from so EP as an suitcase anois sin an Tá sé seo leat. Ní thig leat gloine a thabhairt isteach ach an oiread just má tá duine ar bith ag tiomáint síos faoi láthair agus tá

Oh my God. See, ní- beidh mise just tuirseach, sin rud amháin a bheidh mise, agus tá a fhios agam féin nach mbeidh mé ag gabháil a chodladh an deireadh seachtaine iomlán, agus dúirt mo dheirfiúr sin liom inniu, bhí sí like, tá- tí- tí- you know, bhí sí- bhí sí ag caint faoi daoine eachtar a bhí ag an obair, agus bhí sí like, oh yeah, seo lad nach bhfuil ciall ar bith aige, bhuel a fhios agat tá sé aois, so, agus mise, cad é tá tú ag caint faoi nach bhfuil ciall ar bith agamsa? agus dúirt sí, Hugh, tá tusa ag gabháil a bheith múscailte go dtí achan oíche, like sé a chlog ar maidin, achan uile oíche anois. Beidh tusa i lár Rave in the Woods achan uile oíche. Ó, go huile is go hiomlán agus but I was just like, yeah, no, but bainfidh mé an-sult as an chraic, so just caithfidh mé like caifín nó rudaí a ghlacadh liom, like just caithfidh mé like cannaí Red Bull nó rudaí mar sin. Tá Coca-Cola counter acu. Beidh tú go breá. Ní an cineál sin! Ó, óhó!
Do you know, caidé eile actually agus em, má má aimsíonn daoine mé, tá tá an offer athofráil agam daoibhse cheana anseo fosta ach duine ar bith a aimsíonn mé liom féin, tá mé chun an offer seo a thabhairt daoibh fosta. Tá VIP pass agam le haghaidh an Casa Bacardi puball or whatever so is é sin an puball a bhfuil like an techno ar fad ar siúl ann um fuair mé leis an obair so and I think it's just mise plus one so aon duine a aimsíonn mé i rith Electric Picnic agus tá tú ag iarraidh teacht liom um ag aon am then beidh mé libh. Ó so seo unlimited agat le húsáid an deireadh seachtaine uilig. Just dúirt sé um a bhí sé like Hugh plus one.

Ag iarraidh baint sult as an deireadh seachtaine. No, beidh am speisialta againn ag EP ach caithfidh muid labhairt faoi cos bhí muid díreach ag caint air sular thosaigh muid an taifead but just ní dhéanann sé aon chiall ar bith an riail leis na drugaí leis an anois ar dtús báire maidir le cúrsaí dleatha níl muid ag rá gur cheart duit drugaí a bheith agat agus gur níl muid ar a shon ar chor ar bith. ach ag an am céanna tarlaíonn an stuif seo ag féilte ceoil agus tá córas craiceáilte acu anois.
Shíl achan duine gur scé gur nuacht maith a bhí ann an tseachtain seo caite nuair a luaigh siad ó go mbeidh siad ag déanamh tástáil, dtig le daoine sampla a thabhairt agus ansin seiceálfaidh siad má tá sé sábháilte. Is ansin tháinig an Garda Sin chun tosaigh an tseachtain seo, a dúirt sé, ó ní bheidh amnesty ar bith ar fáil áit ar bith san ionad uilig. So tá siad really ag rá go mbeidh siad sort of ag lurcáil thart ar an ionad tástála sin. So níl duine ar bith ag dul stuff s'acu a thabhairt chuig an áit sin. Tá mise chun dul isteach le baggie le siúiteas díom. Tá mé just going to be like yoo-hoo! Baking powder!
Baking powder a bheidh ann. Cuma leis, Cill.

i Holland agus tarlaíonn sé i Sasain anois fosta go mbíonn áiseanna ann agus is féidir leat you know briseann tú píosa as tá go leor rudaí ar aghaidh acu agus déanann siad tástáil orthu agus le linn uair tá a fhios agat cén saghas stuif atá istigh ann so níl tú chun rud a dhéanamh you know tá chun níos mó damáiste a dhéanamh duit a chur isteach i do chorp. But anois, níl duine ar bith ag iarraidh sin a dhéanamh cos má siúlann tú suas, just beidh garda díreach ag teacht suas ar do chúl agus beidh tú ag teacht suas ansin. Téigh do stín sin, hm? Tá daoine chun dul sa tseans anois agus tá sin níos dainséaraí, really. I bhfad níos dainséaraí. Ní dhéanann sé aon chiall ar chor ar bith, aon chiall ar chor ar bith. Agus beidh siad ag déanamh

an you know an an áit ar fad like so you know seans go mbeidh daoine ann agus mbeidh siad like oh ba cheart sin seiceáil anois like le you know just ar eagla na heagla like and then cuireann siad tú you know cuireann siad tú sa phríosún in the ace or whatever so yeah Caithfidh mé a rá de rá bíonn siad an so like bíonn siad Oh, yeah. soiléir ar cé hiad na undercovers cos ní Yeah. thagann duine ar bith eile like tháinig siad sall chuig ár ngrúpa, is muid ag suí san ionad campála, kind of ag rá, oh, bhfuil fhios agat cá háit go dtiocfadh linn rud ar bith a aimsiú? Like, cé a dhéanfadh sin? Cén gnáthduine a rachadh suas a dhéanamh sin? As in bhíonn siad, bíonn siad sort gléasta, like, too festively, like, téann siad, yeah, téann siad thar fóir leis, so bíonn siad just an-soiléir, like, bíonn a fhios ag daoine, sílim.

ag an bhféile seo, like, beidh féilte ceoil an bhliain seo chugainn agus beidh ceolchoirmí an bhliain seo chugainn, like, muna bhfuil sé curtha isteach mar is ceart, like, ní fheicim cén dóigh a bhfuil seo chun obair ar chor ar bith. Tá sé scanrúil, mar samhlaigh dá dtarlódh rud éigin do dhuine éigin is chloisfeá faoi sin, ní fhanfadh duine ar bith, ní bheadh duine ar bith fiú ag iarraidh fanacht an chuid eile den deireadh seachtaine, a bheadh kind of chomh corraithe rud éigin mar sin a chloisteáil, ag tarlú, do you know, scriosann sé an. an mothú dearfach uilig atá ag dul ar aghaidh don deireadh seachtaine. Tá súil agam nach dtarlaíonn rud ar bith do dhuine ar bith.
Agus bain ag baint ar an adhmad anseo faoi láthair. Tá buille den adhmad.
Nach mbeidh aon rudaí mar sin ach seans, you know, caithfidh, so le do thoil, má tá tú chun sin a dhéanamh an deireadh seachtaine seo bígí cúramach. Bhfuil cuimhne agaibh though, seo, just tháinig seo isteach i mo cheann ansin, bhfuil cuimhne agaibh nuair a rinne siad MDMA dleathach ar feadh lá in Éirinn?
What?
No.
Cén dóigh nach bhfuil cuimhne agam ar seo? Seo le sin le déanaí? Seo le ceithre bliana ó shin. Seo le ceithre bliana ó shin. So basically, bhí dlí ann agus bhí obviously sa dlí bhí sé like, ní raibh ceadú le MDMA a ghlacadh. Agus bhí sé mar páirt de dlí inteacht eile, bhí sé like faoi like act inteacht, you know. Ach reáchtáil an act amach like it was like, you know, bhí siad in ainm is é a athnuadhadh like or you know athnuaint ar in am dá you know it was like an 20 seachtú de de Márta 2018 agus um I think raibh sé actually díreach roimh Lá Fhéile Pádraig sin a bhí bhí sé like an 16ú lá de mí Márta agus um rinne sé dearmad don leis an dlí a athnú. So then le haghaidh lá, so obviously bhí orthu like emergency like legislation a chur isteach in áit, but le haghaidh lá amháin bhí MDMA go hiomlán dleathúil in Éirinn agus ní raibh ní raibh cead ag aon duine you know iad a phiocadh suas so so bhí aithne agat to stay a phoil. So raibh achan duine á ghlacadh an lá sin? Raibh oh yeah! surge mór de dhaoine á cheannach? Or oh oh yeah yeah yeah bhí like yeah

leis an chéad chomhlacht a d'obair mé leo díreach i ndiaidh an scoil so yeah agus I think it was dhá mhíle is a naoi déag it was actually dhá mhíle is a naoi déag ehm good times an Táine nach gur gur gur bhain nach gur lá maith agat ní gur bhain mé mise you know triail as aon rud ar ní gur you know go raibh mé thart ar an áit but um but chuala mé go raibh lá an- an-mhaith ann um wink wink Nudge nudge. Oh my God. Ag caint ar daoine le laethanta maithe, caithfidh muid a labhairt faoi nuacht ollmhór atá ag James, tá muid chomh sásta é a fógrú, tá sé chun a bheith ina athair. James, cén t-ainm atá agat le bhéarn? Cén t-ainm atá agat le bhéarn, Anand?

foireann náisiúnta le AFL. Tá mé pioctha le himirt do foireann na hÉireann i Croatia i mí Deireadh Fómhair. Tá muid an-bhródúil. Is glaoch anois ea. Cheap mé go mbeadh go raibh an glaoch ag dul a bheith diúltach, le bheith go hiomlán ionraic, ní cheap mé go d'imir mé go maith sa trial eile. Scóráil mé dhá chúl as bheith san na backs though agus sin cineál an tipping point a bhí ann so yeah bhí mé Bhí mé gar le deora a bheith i mo chuid súile nuair a fuair mé an glaoch. Tá go leor obair curtha isteach agam i rith na bliana idir peil agus an peil Astrálach anois so yeah tá mé ar mhuin na muice to say the least ná go bhfuil mé ag goil anonn agus a bheith in ann Jersey Glas a chur orm. Cad é a dúirt do thuismitheoirí nuair a fuair siad amach? Ah, bhuel, bhí mo mháthair ag obair, bhí m'athair sa mbaile, so bhí siad like, bhí siad breá, breá sásta, like, bhí siad eh, bródúil go maith ionam in fairness. Um, yeah, bhí, bhí cheap, bhí cheap m'athair go raibh mé go bhfeá- bhfeá piocthaí, um, bhí cineál feeling sin aige, ach bhí- tá m'athair chomh

tá sé tinn ar ais ann agus yeah agus nuair atá sé mar seo a chloisteáil b'fhéidir go bhfuil sé already feicthe agaí ar na meáin shóisialta nó go bhfuil siad ag cur amach pictiúir ar na meáin shóisialta chun lucht uilig atá piocthaí so beidh leaid amháin as na Galway Magpies ar foireann na hÉireann agus sin leaid óg as an gCeathrú Rua so yeah. Ní thig liom fanacht leis an bpictiúr proifisiúnta seo a fheiceáil. An bhfuil do lámha trasnaithe agus tú ag amharc ar an gceamara? Cad amuigh inniu?
Níl ann ach na hainmneachaí. Bhí mé ag smaointiú.
Bhí tú ag fheiceáil sciarrúir, side profile. That's Sky Sports style, you know, siúl suas ag an camera. Tá an gear ordaithe agus tá mo uimhir piocthaí agam.

Yeah, just buzz up. Sin an méid atá mé in ann a rá faoi. So, yeah. Tá sé class. It's really buzz up. So. Tá sé class.
Agus go háirithe mar gheall, like, obviously daoine a bhí ag éisteacht linne le tamall fada tá a fhios acu go mbíonn sé like, like fear fear like ní bhíonn sé rómhinic go mbíonn muidne istigh i seomra le chéile agus mar gheall go like go gríhe whatever, but go háirithe tusa James is tú chomh gafa agus chomh like is é do shaol like an spórt whatever so tá sé chomh deas just le feiceáil go bhfuil an obair sin like feicfidh daoine agus go bhfuil aitheantas air agus go bhfuil tú anois cineál you know ag déanamh stuff ar son na tíre ní amháin ar son na club agus ní amháin ar son na chondae whatever um, so caidé mar a go bhfaca muid sort an b'fhéidir an forbairt is an fás tríd na míonna duitse a chur an iarracht uilig sin isteach sa traenáil is go bhfuil sort go bhfuil tú ábalta reaping na benefits a dhéanamh anois you know agus céard atá tuillte agat a fháil? Yeah, yeah, tá sé go maith, like, considering go thosaigh mé an spórt seo, seo so is cé mhéad bliain ó shin, you know, thosaigh mé 2021, so agus d'imir mé dhá, trí chluiche 2021, so Yeah, sin, you know, dúradh liom an raibh suim agam goil síos ag trials agus rudaí agus just like, yeah, agus sin, is ea, sé rud is raibh, rud is ní rud is nóg le tada riamh, so uh, chomh maith le chuile rud agus uh, yeah, just, uh, just fíor fíor sásta anois go bhfuil chuile rud tagthaí, tagthaí to fruition agus go bhfuil mé in ann a go go mo hún ar a, ar an flight sin anonn go, go Croatia anois, so na tickets bookáilte agam anois, so uh, Éabha sásta.
Anois seo an cheist though, an mbeidh tú, you know, an mbeidh tusa like a bad boy don foireann, like an mbeidh tú cosúil le, an mbeidh tusa cosúil le Roy Keane thall i Saipan, like an mbeidh tusa cosúil le, you know, cos caithfidh muid, you know, caithfidh muid get the juice a bheith againn agus tú thall i, you know, Croatia, you know, so um, cén saghas imreoir a cheapann tú a mbeidh tú cás le? Um,
imreoir is mó cosúil le, hmm.

go mbeadh chuile dhuine timpeall orm ag imirt chomh maith agus a bhíonn siad in ann, you know, so sin, sin mise. Beidh orainn dul ag cluiche Hugh. Sin díreach, bhí mé go deimhin mé ag smaoitiú air, bhí mé díreach ag smaoitiú ar sin go gcaithfimid gabháil chuig cluiche inteacht agus an James Ó Flatharta Supporters Club a aimsiú agus. Ní fhaca mise James riamh ag imirt. Spóirt ar bith. Seachas ar na meáin shóisialta, just pictiúir is mar sin de.
Chonaic mise é ag imirt anyway, but ní raibh sé ag imirt spóirt. Bhí sé
Ó chonaic muid é ag imirt go leor cluichí. Ó cluichí agus the player a haon hain Cluichí níor. de chineál eile. Ó. Yeah, ní raibh mé chomh maith ag na cluichí sin though. No, ní raibh.
Ar a- ar a- ar a laghad sna cinn seo tá tú ag scóráil. Ehm, t-

livestream YouTube AFL Europe so beidh daoine in ann na cluichí a fheiceáil agus tacaíocht a thabhairt dhúinn ansin you know like easy mé mo chlann is iad sin ag goil a bheith ag breathnú air so beidh na cluichí ar siúl ar YouTube is rudaí like so yeah beidh beidh daoine in ann mé a fheiceáil ag imirt níl mé in ann a rá go mbeidh siad in ann mé a fheiceáil ag imirt go maith nó go dona because nobody knows that so yeah but yeah just can't wait

Nach maith theacht sin i maic agus na pluca mór, plucstí. Na plucstí dearg. Na plucstí dearg. Sin rud amháin like tá mé cineál bródúil as go mbeidh mé in ann a rá go bhfuil caipín agam ag foireann idirnáisiúnta is cuma cén spórt atá ann is cineál rud deas le rá like scéal a bheas agam amach anseo má bhíonn má bhíonn an scéal sin bhí Hugh ag iarraidh go mbeifeá ag an tús go go raibh mé raibh mé maith air má bhí mé maith air go brách bheinn in ann a rá le daoine cinnte go bhfuil go bhfuil caipín idirnáisiúnta agam anois do do Éirinn. Tá sé deadly. Tá sé chomh deadly agus agus tá an ceart agat like could be sport could be like rud like ag déanamh ionadaíocht ar do thír is like rud ollmhór ollmhór é. Um, so cinnte gur cheart bheith bródúil as. Tá mo cheist duit ar maidín faoi

and like tá siad ag traenáil achan lá sa tseachtain, tá siad you know tá an méid sin obair curtha isteach ann, tá siad ag dul go Sacramento anois ag deireadh na seachtaine um le dhul chuig an rud seo agus tá siad ag déanamh ionadaíocht ar fud na hÉireann. So then just nuair dúirt tú ansin like oh cineál bród agus tá mise bródúil as na lads sin fosta. Fiú cé go, my God. It's such a specific niche ach Ach tá, Yeah.
tá, tá an oiread duaiseanna ann, tá, tá, like, tá na Trade Championships ann freisin, like, bíonn daoine ag dul anonn ag déanamh block-layáil i i Europe freisin, na daoine atá go maith aige, daoine ag déanamh electricianal work, chuile rud, like, tá an oiread actually. Céard a chaithfidh na na bricklayers a dhéanamh, teach a thógáil?
Laying bricks, Áine, No, but obviously. cé mhéad?
An dtógann tú balla nó teach nó Yeah, what? I'd say, I'd say gur balla a bheas ann nó nó rud eicínt mar sin agus just caithfidh chuile rud a bheith déanta tidy agat agus sciobtha agus

yeah, coinnigh ag an leibhéal sin anois, so an ndéanfaidh tú búistireacht nó an ndéanfaidh tú like world, cad é like dá raibh comórtas ann do rud éigin eile like i do shaolsa, cad a cheapfá a mbeadh tú go maith ag? Ah, caint shite i nGaeilge. Oh, tá tú, tá, tá, tá buaiteoir againn cheana féin. Tá, yeah.
Tá mé cinnte go bhfuil comórtas de sin ag, ag an Oireachtas actually.

Tá trí nó ceithre ceann agam.
Ooh! Oh yeah, ce- an ceann punk rock, yeah, col ceathrair, sorry. you know, yeah, we give them a good run for our money nuair bhí muid níos óige. Sorry, an ceann punk, rinne mé- rinne mé glan dearmad de sin. Sin, sin, sin nuair a bhuail muid an big time. Sin an ceann is mó a rinne muid riamh, bhí muid ar, fuair muid agallamh le Daithí ar TG4 leis an gceann sin. Tá. Ach rinne muid, yeah, rinne muid achan bhliain é, ó b'fhéidir aois a naoi go dtí,

Actually, ní bheidh mé leat, tá mé ar saoire i nDún na nGall an tseachtain seo. Oh, ár ngrá, a Dhia! Caithfidh mise fágáil agus caithfidh mé bus a fháil go Baile Átha Cliath immediately, so seo a bheas agam. Tá tú gléasta mar seat ar bus, so. Tá, faoi láthair, tá, actually, tá. Oh my God, yeah. Do dhaoine atá ag éisteacht agus nach bhfuil ag coimhéad ar YouTube, tá mé ag caitheamh an geansaí Bohemians atá an dearadh céarna leis an suíochán Dublin Bus. Like, is like ní timpiste é, like sin é an an fáth go bhfuil sé an dath seo. Camouflage, thiocfadh leat, ní thiocfadh le duine ar bith, do just d'fheicfeadh siad do chloigeann just ag floatáil. Yeah, I think sin é an dóigh amháin a bhfuil duine ar bith ag gabháil a suí ormsa. Umm Anyway, ag caint faoi ag déanamh trick ar dhaoine, actually amharc ar an segue sin. Umm sular thosaigh muid Just a tháinig James amach le rud éigin agus bhí orainn é a phlé, like literally stop muid an comhrá agus muid like caithfidh muid seo a phlé. Catfishes. Yeah so dúirt tusa go raibh taithí agatsa le catfish, but níor thug tú míniú domh. Cad é an taithí atá agat le catfish. Well I think just mo chuig in is am gá má an físeán sin Untold ar Netflix faoi Manti Te'o nár American football a bhí ag Notre Dame agus fuair sé catfish de rudaí ach yeah so like Hugh strap yourself in buachaill like le le Tinder like you know tá sé tá sé do mhothán like tá sé do chomhrá like bímis ar fáil I'd say, le deireanaí nó is anois an seachtain seo, I'd say, go, I'd say, deich gcinn de, adds, um, tagtha chugam ar Snapchat ag iarraidh a bheith mar friend liom agus just ainmeachaí atá déanta suas ann, like, ainmeachaí freisin i nGaeilge, cuid acu, like, déanta suas and then add onto it and then

agus sin ended there and then uh iad a deleteáil and then I think raibh sé like mí nó mar sin théis go bhfuair mé match eile ar Tinder agus uh add an cailín seo mé ar Snapchat arís agus is iad an trí phictiúr exactly mar a chéile a bhí úsáidte ar a Snapchat back to back to back a fuair mé agus bhí mé like what

so, ní ar Tinder ach bliantaí ó shin rinn d'iarradh ehm rinn duine iarracht ehm catfish a dhéanamh orm agus ehm bhí sé bheinn an ceart agus like an cén dóigh nár aimsigh mé mé é ar dtús but an t-ainm a bhí air ná ehm great tá an format má cuirtear cinn eatarthu ehm Kayla Carr an t-ainm a bhí ar an cuntas agus bhí sí ag tagáil like duine inteacht random eile um darb ainm Cara Sweeney tá seo an ní like that I found out were fake whatever agus chuir siad chuir siad tag ar like random tweet a chuir mé suas agus bhí sé who's your man agus dúirt sí your future husband thank me later and I was like Cad é tá ag dul ar aghaidh like what the hell is going on um, agus basically bhí dhá cuntas ann agus bhí an beirt acu like ag obair like in tandem le chéile to be like to set me up leis an bean seo a bhí an sloinne céanna agam uirthi um, and bhí muid just a bhí muid just ag caint shite like bhí muid literally just being like oh, I can't remember the full array and all that kind of stuff and you know um Kiteri took all array and how are you getting on and I was cracking them was like oh it's time to hook you up like how do bulu Swiss and ban shows how do and I was like I think Visha actually nach rom as seer and that was the only thing you were like sorry my Jenny like gigging chart dollar or something like got like a drama show or whatever um nach rom ab the gall I think Visha was just the gall shamach yet bliain ar an ollscoil but yeah it was like a two pronged attack go raibh um you know it was like raibh siad set on my suas agus ansin go raibh sé chun you know go raibh an bhean eile really gary búd a suas dom and I was kind of crack like um saoifeall agus ansin é seachtain bhín yeah contas imithe

daoine a bhí ar mé ar an ollscoil leo bhí siad just ag seoladh iad chuig like cuntasaí randamach including like daoine a lean sé fosta um so seans go raibh siad ag iarraidh mar sin a dhéanamh like níl mé ag rá gurb é sin an dóigh go go bhfuair siad pictiúr of your man or whatever but um yeah tá daoine saghas craiceáilte thart ar an domhan haigh. Bhí bhí daoine ag úsáid mo phictiúr fá choinne catfishing a dhéanamh ar dhuine éigin eile. Is I don't know, duine éigin go raibh muid cairde leis ar Tinder dúirt siad oh well amharc air seo tá siad ag baint úsáid as as is pictiúir de thú féin is den cailín go raibh mé i mo chónaí léi agus bhí an bheirt againn in achan pictiúr so it was like nach dtiocfadh leat fháil amach cén duine go raibh siad ag ligint orthu go raibh siad, but bhí go leor dár bpictiúir ó Facebook but is profile pictures a bhí iontu like so bhí siad ábalta iad a fháil go poiblí. Go poiblí, yeah. Yeah, so bhí orainn reporting a dhéanamh orthu go Tinder agus an cuntas a scriosadh but tá sé kind of creepy like Scanrúil. nuair tá daoine ag úsáid do phictiúr mar sin. Tá Go- weird, like. Mhm. Yeah.
Go háirithe má tá tú like

Tá mé just i ndiaidh amharc suas na cuntasaí a bhí ag cur na teachtaireachtaí chugam, like na na cinn, it was um agus think that má tá duine ag éisteacht le seo fhéin fosta eh Cara Cara Sweeney fourteen oh tá an ceann eile go fóill ann um Kayla Kayla Carr Tanya Vere um but bhí an ceann eile um bhí an ceann eile curtha ar fionraí, it was suspended ar Twitter mar gheall gur bhris sé na rialacha so

Message sí mé agus dúirt sí Don't take any offence to this but would you be up for being a sugar baby? Bhí mé like. I say usually like, to be honest bhí mé cineál. I mean.
Like happy ag an tús like bhí mé like thanks ag cuimhniú orm like but um, not ok but like Sin cineál like confidence booster sin go raibh mé actually in ann a bheith mar sugar baby, you know? Tá sin chomh rialta do chailíní, like faighim ceann de na teachtaireachtaí sin go seachtainiúil agus just bíonn ort blocking a dhéanamh, yeah achan uair agus is just fear éigin like sna seascaidí is bíonn siad i gcónaí chomh creepy faoi as ó thig liom airgead a sheoladh isteach i do chuntas díreach anois má má aontaí má tá tú sásta bheith i do sugar baby and you're like mm.
Tá mu seach nach bhfuair mé nach bhfuair mise teachtaireacht mar sin choíche ní bhfuair mé níl ag bhí cuairta mé le bheith mar sugar baby. It's only a matter of time Hugh. It's only a matter of time, I'm telling you. Sorry, tá mé just ag léamh na teachtaireachtaí sin as na cuntasaí spam sin ag seán iad ar Facebook. Dia duit? question mark. Tá mé single! An bhfuair tú, an bhfuil tú mar an gcéanna? Má tá suim agat ionam, is féidir leat teagmháil a dhéanamh liom go díreach anois, tá súil agam go bhfaighidh tú am tú! splash emoji, eighteens emoji, camera emoji, pointing ag an nasc emoji. Tá siad craiceáilte like! mental.
Dia duit, dot dot dot! Cruthaigh mé grúpa nua i WhatsApp amháin do dhaoine fásta. Tá gnéas ag teastáil ó go leor cailíní anseo. A bhuíochas leis seo, is féidir leat bualadh leis na cailíní go léir a bhfuil grá agat dóibh. Cláraigh anseo, agus ansin like an emoji like mar seo agus an ceann eile mar seo. So. as in so like an kind of point like daoine agus kind of nó céis orchid ar cás leis an like you know ag déanamh gnéis like um Ní bhfuair mise spam ar bith i nGaeilge go fóill. Yeah, fuair mise fuair mise roinnt acu like mm -hmm. acu like. Mothaím le cuntas an phodchraoladh go mbím ag blocáil daoine achan lá, faigheann muid an oiread sin teachtaireachtaí. Promote this oh, bots, on prom could be records. Promote yeah. on reality records agus mm -hmm. just teachtaireachtaí. Um, bíonn daoine i gcónaí ag cur teachtaireachtaí ag rá um,

agamsa, tá twelve pack ag James agus tá slab. No, twenty four.
Sorry, slab, sorry, sin is sin an ceann. Tá daichead a hocht agamsa. Yeah, oh my god, car pack í ná cin beer a mbeidh tú ag déanamh atá

I mean, go n-éirí leat. Caithfidh mé cur amach. An mbeidh aon Guinness zeros leatsa, Hugh? An mbeidh tú ag tabhairt rud ar bith síos leat? So,
cheannaigh mise crate de Football Special ansin.
Of course you did.

So yes, beidh. Beidh sugar high agatsa Hugh, beidh tú níos craiceáilte ná duine ar bith eile. Oh, beidh mé type two diabetic roimh deireadh an deireadh seachtaine, like, beidh mé, gan dabht ar bith, beidh mé go hiomlán, beidh mé tinn, like, leis an méid. Bhí orainn déanamh, rinne muid twelve pubs thar an Nollaig anseo, like, nuair a bhí muid ar an meánscoil, agus dúirt na lads liom, oh, thig leatsa, you know, Irn-Bru a dhéanamh, in áit piontaí beoir or whatever. Bhí mise thar a bheith níos tinne ná lads. I was, bhí mise níos measa ná, yeah. I ndiaidh like sé canna, bhí mé like, no, ní thig liom é seo a dhéanamh níos mó. An stuff sin cosúil le candy floss, tá sé chomh milis. Tá sé cosúil le feckin' rocket fuel, ris anseo tú. So, yeah, so beidh football special agam and then b'fhéidir canna nó dhó Guinness Zero.

Má tá tú sa charr faoi láthair nó má tá tú sa bus nó má tá tú ar an traein nó cibé áit a bhfuil tú faoi láthair ag dul síos go Stradbally, go raibh míle maith agat as a bheith ag éisteacht linn agus ná déanaigí dearmad ag a ceathair a chlog ag an Mindfield sa phuball Gaeilge beidh muid ag déanamh eagrán beo agus beidh sé go hiomlán craiceáilte so fan go gcloiseann sibh é nuair atá sé taifeadta againn. Bhuel a chuid is é go bhfuil mé seo taifeadta go mór is ceart againn.
Má tá duine ar bith ag cuartú cá bhfuil an Mindfield tá sé gar do Trenchtown agus the mind and body so mind and body an áit go mbíodh body and soul roimhe seo so níl sé i bhfad ón stáitse mór just
siúlóid beag but ba cheart go mbeadh daoine ábalta muid a aimsiú ar an mapa beag ar an app. Yes.
But ná déanaigí dearmad ceathair a chlog Agus, like, arís, bí ansin giota beag roimh sin, más maith libh, ach beidh muidinne ansin ag a ceathair ag an seó beo. Agus ná déanaigí dearmad fosta go bhfuil GaelGáirí ar siúl, caithfidh mé mé féin a phlugáil fosta ag a cúig a chlog ar an Satharn, díreach i ndiaidh Kneecap so ná bíodh aon eagla oraibh, ní bheidh aon overlap ar bith idir Kneecap agus stand-up as Gaeilge so má tá sibh ag iarraidh teacht chuig sin fosta ba bhreá liom sibh a fheiceáil. Em, ach yeah, go dtí sin, tá muid ar na meáin shóisialta, muna leanann sibh muid cheana féin, tá muid ar na Seansálaithe ar Instagram, na Seansálaithe ar Twitter agus tá muid ar na Seansálaithe ar YouTube fosta agus sin áit gur féidir linn fheiceáil ár gcuid aghaidheanna galánta chomh maith le mo gheansaí Bohs eh, you know, leis an dearadh Dublin Bus. Má tá sibh ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta leis sin mar Anywhere ar Instagram, Anywhere ar TikTok, Anywhere Twitter, má tá tú ag iarraidh James a aimsiú, tá sé mar Flatharta ar Instagram, Flatharta ar Twitter, Flatharta ar TikTok agus Big Daddy James ar Tinder agus má tá tú ag iarraidh mise a aimsiú ar na meáin shóisialta tá mé mar Hugh Carr Here Twitter, Hugh Carr Here Instagram agus mar gré Hugh Carr ar TikTok. Well, ein was great, great ride Carr ar Tinder

sórt updating a thabhairt do dhaoine ar scéal Insta na Seansálaithe but seans nach mbeidh muid ábalta, bíonn an seirbhís just lofa so. Yes.
Beidh muid beo anyway. Beidh muid, ní, ní bheidh, ní, ní bheidh muid caillte or ní bheidh muid, em, bhuel, beidh muid ceart go leor go dtí déarfainn b'fhéidir an cúig a chlog ar an Aoine and then, Yeah. 'cause then ní bheidh oraibhse aon obair a dhéanamh, beidh sibh just, beidh sibh, massive raver so agus bhí mise an-deas soineanta famously bhí mise iontach maith very well behaved ag féilte ceoil ach go dtí an t- eagrán seo chugainn, an eagrán beo seo chugainn le cúnamh Dé, go dtí sin go raibh míle maith agat as éisteacht linn arís agus beimid ar ais an tseachtain seo chugainn. le eagrán go hiomlán nua ar podchraoltaí agus ag Hoc a Bhog ar Raidió Rí-Rá agus ar an Aoine agus ar an Luan. Ach go dtí sin, slán libh agus má bheidh sibh linn, bainigí sult as EP! Slán! Slán!